ibe anyị daalụ o nwere obere ozi obi si ka nne ezu ka o wee jee pụta ee ịma na okwu na-afịa m arụ na chọtakana m akwụkwọ okwu m zuo oke nnewi ekene m ụnụ abụ m onye ifele okwu ara ekwe m ekwu mana onye izizi na-ekwu okwu ekwukwa ya ọ bịa m na ntị m gbakwa nkịtị onye nke ịbụọ na-ekwu okwu ekwukwa ya ọ bịa m na ntị MC Fadigo ịdakwa ada okwu ahụ ọzọ mana ịma na okenye ka m bụ ndị nze ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị um, ndị Igbo kedu mgbe anyị ga-amụtakarị na ekwensu abụrọ ihe ndị ọcha gwara anyị ka ọ bụ ndị Igbo kedu mgbe anyị ga-amụta na ekwensu abụrọ ihe ndị ọcha gwara anyị ka ọ bụ iji maatụ n'ọdịnala Igbo o nwerọ alụsị e megoro akaje dịka ekwensu mana taa ka m ga-akọwara ihe bụ ekwensu mgbe ndị ụka bịara be anyị o nwere ofu nwoke a na-akpọ bishọp shanahan ọ gbara mbọ rinne ka e mee ka ịhụ na ndị ụka kwutọrọ ekwensu maka ike ekwensu kpara ndị ọcha bịara izu anyị jee jụọ ese sọsọ ndị igbo na naijiria I repeat sọsọ ndị igbo na naijiria lụsara ndị ọcha ọgụ for almost 40 years ndị ọcha emerirọ anyị mana ara akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ onwerọ onwerọ ndị ọcha mfe ịbata be anyị o nwere ọgụ a na-akpọ ekumeku aya ekumeku for 33 years plus ndị Igbo ji ụta na egbe na ekwensu anyị na-abụti wee lụsa ndị ọcha ọgụ for 33 years arọ iri atọ na ịtọ ekwensu wee dara ndị ọcha wee gbukpọọ ị ma ife kpatara ya ekwensu bụ alụsị e ji anụ ọgụ ekwensu abụrọ ajọ mmụọ ekwensu abụrọ devil ekwensu abụrọ setan ị ghọtara ife m na-akọwa edo nnewi bụ ajọ mmụọ ọ bụ ị chọwa ego i jebe na edo etu a ka ekwensu dị i jebe ọgụ ị chọọ mmụọ ya-eso gị jee ọgụ nụọrọ gị aya ị chọwa ekwensu for 33 years ndị Igbo nọ n'iru ọgụ wee gbaa ndị ọcha na iri n'ifi ekwensu enyemaka ekwensu nyere anyị ị na-aghọta ife m na-ekwu now Shanahan bụ onye isi ụka ndị katọlik wee chọọ ife a ya-eme ka a wee mekpa ekwensu arụ ụtọ na ekwensu kwụsịrị ndị ọcha mgbe fa bịa n'igbo izuru ife dị be anyị o wee translate baịbụl igbo o luo ebe a ya-ede setan o dee ekwensu ekwensu ahụ lusifa ekwensu ahụ setan ekwensu ahụ devil ekwensu bụ mmụọ dị nsọ eji eje ọgụ mana ị ma na ife ọjọọ gbaa afọ mee gịnị ọ bụrụ omenala ekwutọbe ekwensu ọ gbaa afọ ọwa omenala onye igbo chọrọ iti egwu ife ya na-anụ n'ụlọ ụka ekwensu ka ihe na-eme gị n'ụwa a ewezuga ekwensu mụ na gị ama nọ ebe a chịkọrọ na okenye ife a na-ekwu n'oge emeka ya ji ife onye nwatakịrị na-eto eto nụsịa ekwensu o chee na ekwensu ji anyị bụ mmadụ ekwensu nwụrụrụ mana ekwensu zọrọ anyị ndụ 33 years anyị na-anụ ọgụ maka njụ ọrụ chekodu naijiria niile o nwee agbụrụ nụsawuru ndị ọcha ọgụ ọ bụrụ ndị igbo It took the British people about only two days to destroy Benin. As eh? It took them 33 years, they could not conquer us. na-akpụkara na ase na-achụ ese ndị okenye na-eti ikere na okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị Now, let me explain ekwensu to you etu ị ya-esi ghọta ya. N'ụlọ ụka, a na-eje ọgụ. O nwere mmụọ a na-akpọ. Ọ bụrụ na ị gụọ Baịbụl unu, ị ya-afụ na ndị Izrel chọba ije ọgụ, akpọba Yawe. Eziokwu ka asị. Eziokwu ka asị. Ejebe ọgụ kedu mmụọ a na-akpọ Yawe. ndị igbo jewa ọgụ kee mmụọ a na-akpọ ekwensu erigbu ekwensu rigbu ụlọ ọ chịrị ụta na mma ya mee ihe niile anyị kezi ka esi gbaa nkịtị nwa onye ọcha na-amara chukwu bịazi ebe anyị kuziere anyị na ekwensu bụ ajọ ife ịchọ ife onye bụ nwa ekwensu na-ekwu ya ka ọ na-agwa m i nezie m anya ị ma ama ndụ ma ọtọka nke onye agụụ na-agụ na ife ekwensu mere na ndụ m ka anyị jiri kere na ụtụ na-akuziri ndị mmadụ na ekwensu abụghị ihe a gwara anyị ka ọ bụ ekwensu bụ mmụọ eji anụ aya ya mere n'ụbọchị gboo gboo ọgaranya megide nwa ogbenye o beelu ekwensu akwa alịlị ekwensu ebe nri ọnụ ya ịchọba ije ọgụ mgbe dike atụ egwu erikwa ikenga ri erikwanụ ekwensu na udo na ogwu na agbala ife a bụ mmụọ na-atụ eji eje ọgụ kezi ka anyị si gba nkịtị onye ọcha agwa anyị na ekwensu bụ ajọ ife sinsi i jebere ụka ị na-ekpe ekpere ka ekwensu nwụọ edo nne ewu ya nwa m edo ya kwụ anwụ kwechibisi ekwensu ama nwụ ife niile a bụ mmụọ dị n'ala Igbo kedu ụbọchị anyị amụta na eziokwu maka ọ baala anyị uru onye kpọrọ maịkị aka ọ sị na ekwensu mere ya onye ọdachi dara ọ sị ekwensu o mesie anyị ụmụaka ewere ya na-eto onye na-emeha ọfụma o bodo ya ekwensu nọtụrụ oyi na ọ bụrụ ekwensu na-eme maka njọ dị n'ụwa o nwere ife megide n'ụwa njọ na mma ya na-adị ana m ajụ gị ajụ o nwere ife megide njọ na mma ya na-adị njọ dị mma dị nke ị na-anya moto akwa moto gị nwere throttle nwee brake fa naabọ na-alụkọ ọrụ ọnụ njọ na mma dịba n'ụwa aka niile ọra ịra adịkwa ama ma a na-aga ọfọ sị ee eh, ụmụnna nwezu akụ ụmụnna ama nwezu nwa akụ ịnụ ife m kwuru a ya enwe ọgaranya n'etiti anyị a ya enwe aka niile aha maka na mmadụ niile rarụcha ịra onye ya abụzi gateman anyị dị na onye ya abụzi ọgaranya mana chukwu debere n'elu ka i wee lote ndị nọ n'ala chukwu debere gị n'ala ka i wee lote maka na nwata fọ eze eze mee gịnị nke ndị nọkwa n'ala taa ya nọkwa n'elu echi maka na echi mee gịnị echi dị ime ka m mụtakana na ife ala ọ na-asọzi oyi na ntị ndị Igbo nọ n'ọgbakọ a na-ekwuchiri ekwensu ekwensu omela anyị gịnị ekwensu bịara anya mmiri na ọla ya ọgụ siri ike megide ndị ilo anyị sikana fada ya si ụkọchukwu na nsị ya na ọla ekwensu debe ya n'ọnọdụ ọ nọ sị ebezina ebele emegide ekwensu na o nwerọ ife ekwensu mere ya na ọ bụrụ na ị marọ mara na ekwensu bụ Yahweh mụta ya tata ịnụ ife m kwu mụta ya tata na ekwensu bụ Yahweh so ị nọ n'ụlọ ụka na-etiri wa Yahweh imechakwa isi ekwensu ka ihe na-eme gị anya ọ dịkwa mma ito nke ndị ọcha ofu ekwensu nke ndị ọcha ka a na-akpọ Yahweh mana ekwensu dị be nna ahụ bụzi ịmakwa ife nwa ndị ọcha sị enweghị mmụọ ozi sị gị na mmụọ ozi niile na-acha ọcha mana ajọ mmụọ bụsịrị eji eji ka ọ bụ onye isi ojii i kwelu eburu isi batịrị gị achịcha nwayọ talịtọ gị ndị Nnewi na-asị na ọdụkọ kwube na anyị ka abịa kwube ọdụkọ kwube si ekwutọsịrị ekwensu na ọ bụrọ ezi ife ọnụ m anara ọnụ m anara ọ na-anụ okwu m kamera na-esekwa m na-ekwukwa ụlọ na nda sị emezina ka ekwensu bụrụ ihe anịnị ga n'ala Igbo ọ na-asọ m oyi fada kpara nwaanyị ka aka ọ na-ara ekwensu ka ihere meghị ekwensu nwechi ọtọgbuo maka na ekwensu bụ mmụọ dị nsọ e ji anụ ọgụ ife siri ike a kpọba ekwensu ị nụrụ ife m kwuru jụọ ndị okenye ife bụ agha Ekumeku ka a kọọrọ gị ọ na-asọ oyi na ntị ya mere ka ọ bụrụ ọdịnala na-eme maka na ife ọjọọ gbara afọ mara arụ kụzikene ụmụaka anyị eziokwu na ekwensu aha ajọ ife ịnụ ife m kwuru ọ dị ka etu Nnewi dị kịtaa na-egekwa ntị a gụba mmụọ nọ na Nnewi a gụnyere Edo ọfeke bịa dụrụ ọnụ ahụ ife kwuru ụba ahụ ịba na oke ọfịa edo Nnewi nna ya esemewu ife niile ọrụ nke dị be anyị iwepụta ụka ịkpọ St. Michael dị asọ yọbara ya ihe isi ọkwa okike isi na-ese m ewu dị asọ yọbara ya ihe anya ọ dịkwa mma maria dị asọ ma nna anyị nwaanyị edo nọ ebe a ụbọchị nke ndụ onye bịara edo na onye bara maria onye nke ya karịrị ya gozi agozi onye gbara ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere eme gị kwụrụ aja try nke ya ka m nye gị seven days challenge ọnwa ife na-akpa o site n'iru na ọwụwa anyanwụ nwanne nwaanyị egosi ya bịara akpa ime ma ugbu anya sarịba ị nọ na-ekene Maria ndị akụ ụmụaka ibe gị jupụtasịa na grasia semesi ife a na ọ na-asụsi oyi n'anya onye igbo pụta ụtụ ọkụọ ọkụọ ọkụọ ndị ọcha niile ọ maara St. Peter dị asọ St. Barnabas Matthew nna wee chie ịgụọ ya alụọ ya eme kedu ka o si fọọ na olu na nke ndị Igbo ekwere isi ife adịghị na ahụ